ndị be anyị ndewonụ dejenụ daalụnụ ọ mụwa bụ mmafoje ọmalịcha nwaanyị igbo onye na-eme ka okwu igbo dịgide okwu igbo ọ na-ana ana mba okwu igbo ama na-ana ọ ga na-adị okwu igbo dịbara gboo ọ ga-adịgidekwa ife anyị chọrọ ikwu tata maka inu igbo anyị ga-ewepụta mkpụrụ okwu inu igbo atọ tata ka anyị wee nwee ike wee kọwaa nya inu ịtọ otu n'ime ha bụ nka dị na ntị nke abụọ bụ agha adịghị eri nwa ngwụrọ nke ịtọ bụ anyị ga-anọ na mmiri ncha abaa anyị anya ma ka anyị kọwaa nke izizi nka dị na ntị ọ bụ gịnị bụ nka dị na ntị nka dị na ntị bụ dịbara gboo okwu e ji azụ nwata mgbe gboo nwata e ji ụdị okwu a wee zụọ ga-ama ihe n'ihi na nne na nna ga-akọwara gị na ka ị wee dịgide dị ogologo ndụ na ị ga na-ege ntị ị ga-ege nne na nna gị ntị ị ga-ege ndị tọrọ gị ntị ị ga-egekwe ndị okenye ntị ị ga-ege ndị mmadụ ntị ị ga na-abụ onye na-ege ntị mgbe ị na-ege ntị ọ bụghị naanị ige ihe a na-ekwu nrube isi so ya ọ bụrụ na ị na-ege ntị i rube isi ị na-erube isi i mee ihe a gwara gị ndụ gị ewee too ogologo ọbụnadị okwu Chineke kwukwara na ọ dị otu ahụ na nwa na-ege nne na nna ya ntị ga-adị ogologo ndụ mana ụwa ugbu a amaghị ya mana anyị chọrọ ịkọwatara ha na nka dị na ntị na onye ọbụla n'idiri ige nne na nna ya ntị gee okenye ntị gee ndị tọrọ ya ntị ka o wee dị ogologo ndụ makwa nwee ọganiru n'okwu dị mma ka ị ga-ege ka o wee dịrị gị na mma n'ihi na ọ bụghị onye gwara gị gbuo nne gị ka ị wee nwee ego i gee nya ntị mba kama ihe ọ bụla ị ga-eme ka o wee gaara gị nke ọma n'ihe dị mma ọ bụghọ n'ihe dị njọ ọ nya bụ ife anyị na-ekwu nke abụọ bụ agha adịghị eri nwa ngwụrọ ọ gbanyekwara ụkwụ n'ige ntị n'ihi na tupu a nụọ agha ọtụtụ ihe na-emegasị ọtụtụ okwu ka a na-ekwugasị a na-eme ka ndị mmadụ mara na agha na-achọ ịbịa mgbe ụfọdụ a na-eme wepụtakwa e, obodo a ga-asị ndị ahụ obodo ha na-achọ ịnụ agha ngwa gbaga na ebe dị otu a gbaga na ebe dị otu a nwa ngwụrọ nwere ntị ọ ga-anụ ya o wee gbapụ wee gaba gboo o bido gboo wee jebe kedu ka o si wee banye na ndụ anyị tata mgbe a na-ekwu ihe echena ka ihe ahụ eribodo gị bido n'oge bido mebe ya ngwa ngwa ka i wee buru ụzọ ka i wee nwee ike ruo ebe ahụ ị na-eje na ahụike na ahụ udo na ahụ buu nke bụ na ị na-ege ntị nke bụ na ị mere ihe mgbe o kwesịrị na ị kwesịrị ime ya ka o wee dịrị gị na mma nke ịtọ bụ anyị aga-anọ na mmiri ncha wee baa anyị anya ihe niile a okwu a kịta ịnụ igbo a kịta gbasara onye ọbụla ụmụ igbo niile ụmụ igbo niile anyị aga-anọ na mmiri ncha wee baa anyị anya anyị aga-anọ na mmiri ncha wee baa anyị anya oge anyị nọ n'ugbu a bụ oge onye ọbụla kwesịrị ịghọta na anyị ga-aza afa nna anyị o na anyị ga-aza afa anyị nke ọma ka i wee anyị wee nwee ike mee ngwa ngwa wee meghara ọdachi anyị ama nkwe ka onye ọzọ kpagbuo gị n'ihi na okwu ahụ bụ anyị aga-anọ na mmiri ncha wee baa anyị anya bụ anọkwana na-ene anya anya ihe obodo kwutere ihe a sịrị nọrọ ihe chi fotere ikwe nọ were aka gị họpụtara onwe gị ihe ị ga na-eme na-eme ya buru ụzọ n'ihe niile ị na-eme ekwena ka ha bịa bịa kpụrụ gị akpụrụ gosi gị ụzọ ị ga-esi were aka gị gbaba ọsọ gbapụ ọsọ gbapụ ọsọ ekwena ka a waa gị aja n'anya ekwena ka onye ọzọ sụọra gị nekwa otu ị ga-eme nekwa ka ị ga-ekwu nekwa asụsụ ị ga na-asụ nekwa ihe ị ga na-ekwu were aka gị sụọ gwa onwe gị na ọ bụ ihe a ka m chọrọ ime asụsụ a ka m chọrọ ime asụsụ a ka m chọrọ ịsụ okwu a ka m ga na-ekwu otu a ka m ga na-esi ekwu ya bụrụ onwe gị abụna onye ọzọ ihe anyị na-ekwu bụ na ihe ndị dị mma ọ bụghị ihe ọjọọ ị mara ihe ndị dị mma na-emesi ya ike na-emesi ya ike be focus ya ka ndị oyibo kpọrọ ya anyị ga-akwụsị okwu anyị tata n'ihi na ndị igbo anyị sị ọ bụghị ma okwu o juru nkata wee bụrụ na e were ya mee ihe ọ bụghịkwa ma ntị anyị ọ ha ka okpu ata o wee nụ ihe ekwetara m n'ụbọchị taa na onye nwere ntị anụgo ihe m kwuru ka anyị were okwu igbo anyị n'asụsụ igbo anyị n'inu igbo anyị wee rie okwu dịka anyị ji mmanụ eri ji ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi daalụnụ ka ọ dị mbọsị ọzọ